Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani ma program osiyana siyana. Timapereka mwayi opereka maganizo anu kuti a Malawi amve inuyotu mmene mulili. Pano pa Lahiri K TV takhani pompo kuti muonere video iyi. kunoko umphawi ndi waukulu bwanji amayi kuno ndi ku central region a president amachokeranso kuno ku central region umphawi ndi wokula bwanji mmidzimu sindikudziwa kuti mutu wawo a president wo ukuyenda bwanji kaya ndako mitu yawo sindidziwa kuti mitu yawo ikuyenda bwanji chifukwa ngati kuno ku central region timadalira ulimi ndiye chimene anafunika kuti atsogoze ulimi patsogolo kuti ife azimayi tisamavutike ndi ana pa chakudya komanso nga- wapita kalekale wapita choyipa chisata mwini amenetu ndi tsogoleri wa dziko lino akuti tsogoleri kwawo ku Lilongwe liwiro lonselotu kwawo kuopa kumenyedwa chitetezo chokhwima zedi nkhani ndi yonena kuti choipa chisata mwini ngakhale utachita choipa cha mtundu wanji nde uchibise komabe mzimu wa munthu ndi wovuta zintchito zako zomwe zimakuchitira umboni apm amachititsa msonkhano dera lina lililonse popanda kumenyedwa, kugendedwa, osayenda chothawa, kuyenda mwa mtendere, koma choipa chitsata mwini, mzimu wa munthu ndi wovuta, mzimu wa munthu, kumchotsa moyo munthu sizophweka, ndi mavuto umakumana nawo. Atupele Muluzi amachititsa msonkhano kwina kulikonse, a Enoch Chihana, a Kabambe, anthu ndi kumasangalatsidwa kuti kwabwera mtsogoleri wathu. Komatu sanalamule boma anthu amenewo. Koma mtsogoleri wa dziko komwe angapite akuyenda chothawa. khalidwe la munthu lomwe limapangisa kuti uzikumana ndi mavuto awoneni akabambe eh? a peter mutharika ndi ma mp awo amachitisa msonkhano kwina kulikonse kabambe kucheza ndi anthu chifukwa khalidwe lake ndi la umunthu alibe moyo woyipa mutu mwakemo mulibe magazi mulibe satana ayi chipani cha dpp si cha mwazi Amachititsa msonkhano momasuka. A Enock Chihana amacheza ndi anthu. Anthu samamuiwala mtsogoleri malingana ndi chikhalidwe chake. Sitimamuiwala Bingu. Sitimamuiwala Mayi Joyce Banda. Amagula mbewu zabwino kwa alimi koma atsogoleri omwe alipowa kubera anthu, alimi akuzunzika chaka chatunthu koma sakupindula. Ngozi zosadziwika bwino and kumwalira munthuyo zotsatira osabweretsa kwa Amalawi zolozeka. Mzimu wa munthu ndi ovuta ndetu lero angoyenda chothawa kwawo komwe. Kukhesa mwazi sizophwekatu. Anali ndi family yake anthu amene anamwalira ku Chikangawa aja. Anali ndi ma family awo, azibale awo omwe akawathandizira. Komanso munthu yemweyu ndiona kuti wakhala akugwira ntchito ndi president winayu koma without any problem. Koma mwaonetu lero atsogoleri alipowa. basi mayang'anidwe awo oopseza kuopseza kuti anthu amalawi asayankhule chilungamo zosatira sizikuziwika mpaka pano koma muziona pa 16 September ndi pafupi ena akutenga boma amalawi atopa sakukufunani zizindikiro zomwe zikuonesazo. mtsogoleri wa dziko amakondedwa ndi anthu ake osati kunyozedwa ndi enawo ngakhale nduna zimene zingoyenda chothawa osalemekezedwa nkhani makhalidwe utsogoleri wa mwazi wopanda chifundo ndi amalawi eetu anthu amasangalala ndi tsogoleri wake Koma apapo sitinapeze msogoleri pa 16 September mpamene tingapeze msogoleri wa ziko lino kaya akhala Atupele Muluzi kaya akhala a Enock Chihana amalawi azakhala osangalala kaya azakhala akabambe azakhala osangalala komano osati tikhale ndi msogoleri wopanda masomphenya wongobera misonkho yathu ife amalawi sitikumufuna and amalawi sakufunaso. ndiye muzingoyendera yomweyo yongokhalira kuthawa basi azingoyenda zothawa azingoyenda chothawa chocho ngati kumalawi kuno munthu wobwera malingana ndi khalidwe lawo lonunkha khalidwe loyipa lopanda umunthu kuli tipe wani kumeneko kuli tipe wani mtsogoleri wathu kwina kulikonse komwe angapite chigawo chapakati chigawo chakumpoto chigawo chakumwera basi azingoyenda chothawa basi Zonsezo khalidwe silili bwino. Khalidwe, kuyenda kumeneko sasiya msewu nkupha anthu ochuluka, saponda anthu. Nde a Malawi tiyeni tisankheni mwanzeru pa 16 September osavoteraso msogoleri wankhaza ngati omweyu sitikumufunaso tisankhe mwanzeru tipeze munthu oti atithandize atiphule kumavuto amene tikukumana nawo.

ndiye kuti tiyeni kulima inde kungochoka koma opezeka kuti fetereza adabwera februwari mbewu ngati chimanga yavuta kaya ngakhale afodya ife zoti tinalandira kumabungwe kumavuto ngasimalondaso ndiye kuti apapa umphawi ngati ife azimayi ni waukulu ife ana amakhala ni ife pagulu kunoko umphawi ndi waukulu bwanji amayi kuno ndi ku central region a president amachokeranso kuno ku central region umphawi ndi waukulu bwanji m'midzimu sindikudziwa kuti mutu wawo a president iwo ukuyenda bwanji kaya ndako mili yawo sindikudziwa kuti mili yawo ikuyenda bwanji ife ngati kuno ku central region timadalira ulimi ndiye chimene anafunika kuti atsogoze ulimi patsogolo kuti ife azimayi tisamavutike ndi ana pa chakudya komanso